Bi ye kari ye utukalo tile tan ani seegin san ba fila ani mugan ani naani aw minnu sɔgɔlen bɛ mifa jabaranin na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka dɔgɔkun kunnafoni wagati selen ye nin ye aw bisimila alamisadon utukalo tile tan ni duuru san ba fila ani mugan ani naani jarasagukaw fɛ yen nɔ bankasi mara la min ye bamanciwale tigilamɔgɔw ye u ye bamanciwale ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma nka ala ni an ka finitigilakaw ka cɛsiri barika la u sera ka u yɛrɛ bɔ jan in kɔnɔna la wa a kɛra sababu fɛnɛ bamanciwale maa ninnu u bolila ka taga an bɛ a ɲini ala fɛ halisa ala ka sebaaya di an ka finitigilakaw ma jumadon utukalo tile tan ni wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani naani an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛya koɲɛ ɲɛnabɔli ma mɛdisɛn kolonɛli asan bajalo ture ale ye an ka kɛnɛya cakɛyɔrɔ baarakɛla maa tan ani duuru ta ka jɔnjɔn di u ma u ka baara kɛko ɲuman na jamana kɔnɔna la ani fasodenw ye a yirala ko maa tan ani duuru na muso naani olu tun bɛ a la minnu bɛ baara kɛ ale yɛrɛ ka yɔrɔ la a ko k'a b'u fo kosɛbɛ u ka cɛsiri la wa k'u ka dɔ fara halisa u ka cɛsiri kan tɛnɛndon utukalo tile tan ni fila ka taa bila alamisa la utukalo tile tan ani duuru sanba fila ni mugan ani naani amapu ni unicef ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la u ye kalan ta ka ɲɛsin bamakɔ ni kati kunnafonidilaw ma yaasa u bɛ se ka kunnafoni jɛlen di cogoya min na jamanadenw ma kɛlɛ wagati kɔnɔna na ani u bɛ se ka u yɛrɛ tanga cogoya min na ka bɔ ŋunuŋunukanw ma kɛlɛ wagati la bɔlɔlɔsiraw kan u tilalen kɔ o la u ye u kun da jatula kan senukaw fɛ yen nɔ yaasa an ka maa minnu bɛ n'u bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ kɛlɛ ye ka taa olu ɲininka ani ka jateminɛ kɛ u sigiyɔrɔw la minnu taakun ye sɛbɛnni ye olu ye o boloda minnu yɛrɛ taakun ye jata ye olu fana ye o boloda kalan in kuncɛli la sɛbɛnfura dira kunnafonidila bɛɛ kelen kelenna ma yaasa k'a yira ko u ye kalan in sɔrɔ wa k'u y'a faamu fana juma tɛmɛnen utukalo tile tan ni wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani naani an ka premye minisiri kɔrɔ Musa Mara ale bɔra ka ja bila a ka bɔlɔlɔsira kan bɔlɔlɔsira min kɔnɔna la a kumana fɛn caman kan a kumara fɛn minnu kan o dɔ ye mali ni ukraine dansigili min kɛra u ka bolodiɲɔgɔnma la a kumara o kan ani fana a ye ladilikan lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma musa mara ye a jira ko min ye ale musa mara ye ko ale bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ u ka hakilina la ni o de ye u ye dansigili min kɛ ka ɲɛsin u ni Ukraine ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la ko sabula n'i y'a jateminɛ ko Ukraine de fɔlɔ ye Mali janfa sabula u ka jamanaden dɔ bɔra k'a fɔ ni o y'u ka service de renseignement kumalasela ye ko olu bɛ banbaanciwale tigilamɔgɔw kɔ u ka nin kɛlɛ in na o hukumu kɔnɔna la a ye a jira ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina min ta ko hakilina ɲuman don o kɔfɛ a ye ladilikan lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ni o de ye ko u kana na u sen don kɔkan jamanaw ka kɛlɛ la k'a fɔ ko u b'o ta ka na ba Maliba kɔnɔna la ko sabula ko ba Maliba yɛrɛ mago bɛ bɛɛ lajɛlen de la kɛlɛ in kɔnɔna la ko ni maa o maa de ye i bolo ɲuman bɔ an ye ko u ka o minɛ nka u kana fɔ ko u bɛ u sen don kɔkan jamanaw ka kɛlɛ la tɛnɛn tɛmɛnen utukalo tile tan ni fila san ba fila ni mugan ani naani Senegal premier ministre Ousmane Sonko wulila ka a kun da ba Maliba kan yasa ka na an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ka na o kumaɲɔgɔnya cogoya min na u kumara fɛn caman kan min ye an ka Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale ye kuma ta ka a yira Ousmane Sonko la ko Mali bɛ kɛlɛ min na nin wagati in na kɛlɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye jamanadenw ye Afiriki yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko an bɛ se cogoya min na ka bɔ jɔnya juru la k'a kɛ an yɛrɛ ye cogoya min ko olu ka kɛlɛ kun ye o dɔrɔn de ye wa u kumara fɛn caman kan min bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye ka ɲɛsin jamana in fila bɛɛ lajɛlen ma utukalo tile tan ni fila ka taa bila tile tan ani naani na san ba fila ani mugan ani naani Kubinka ni ale ni mosku man jan sigikafɔ min kɛra yen ni a bɛ fɔ o ma nanzarakan na ko forum army 2024 an ka general alu boyi jara ale bɔra ka kuma kosɛbɛ ale y'a yira yen nɔ ko min ye irisila kɛlɛkɛminɛn minnu dira olu ma ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kuma tɛ u da ko sabula ko kɛlɛkɛminɛn ninnu ɲɔgɔnna foyi tɛ yen nɔ ko n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la ko u bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛ o de la ko wa k'a y'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka kɛlɛ in kɔnɔna la wa ko min yɛrɛ diyara u ye kosɛbɛ ko u ye yɛlɛma min don u ka kɛlɛkɛminɛn ninnu na ani kɛlɛkɛminɛn caman bɛ yen a ni o tɛ kelen ko u bɛ irisila fo kosɛbɛ u ka nin baara in na ko wa fana min yɛrɛ fana kɛra balinako ye ni o ye dusumakasako ye ko k'a ye ko ukraine bɔra ko k'a yira ko u bɛ olu jugu de kɔkɔrɔma don u kan ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin kɛra ko ye ko min ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini ko sabula a kɛra sababu ye ka olu ka kɛlɛkɛden dɔw bɛ yen nɔ ka olu bɔnɛ u ni na alamisadon utukalo tile tan duuru san ba fila ni mugan ani naani an ka jamana ɲɛmɔgɔ kolonɛl asimi goyita ale ye cakɛyɔrɔ dɔ maaw bisimila ni o ɲɛmaa ye mahamadu lamini dumiya ye cakɛyɔrɔ in yɛrɛ tɔgɔ nansarakan na société malienne des sciences appliquées u nana ka na u ka baaraw de jira an ka jamana ɲɛmɔgɔ la ani fana k'a jira ko u kɛlen bɛ ka baara min boloda ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye an ka sanfɛ kalansow ye u bɛ se ka u kɔkɔrɔmadon cogoya min na ani fana min ye mahamadu lamini dumiya ye a y'a jira an ka jamana ɲɛmɔgɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra ale ye ale ka cakɛyɔrɔ ka kɛ cakɛyɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen mago bɛ jɔ cakɛyɔrɔ min na juma tɛmɛnen utukalo tile tan ni wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani naani fonction publique concours resultaw olu bɔra a yirala jaabiw bɔlen kɔfɛ a jirala ko min ye maa ba kelen ani kɛmɛ naani ani tan ani wolonfila olu de tɔgɔ yera sabula min ye isiyaka kulubali ye ni ale yɛrɛ ye centre national des concours de la fonction publique o directeur ye ni o ye o ɲɛmaa ye ale y'a jira ko n'i tun b'a fɛ i tɔgɔ ka ye jaabi in na ko o kun ka nɔgɔ i kun kan k'i jija ka kuru tan fo ka taa se kuru tan ani seegin na mugan mugan sara la alamisadon utukalo tile tan duuru san ba fila ni mugan ani naani binkannikɛla dɔw taara bin tile dugudenw kan ni o bɛ dukunbo marabolo la a yirala ko u selen yen u ye yen musow fɛn o fɛn bɛ yen ni u kun taara foro la u ye olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na wa u ka maakɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ u ye o fana bɔnɛ a ni na u tagara ni u ka baganw ye wa a jirala fana ko n'i y'a ye yen dugudenw y'a yira ko n'i y'a ye u tɛ ka taga u ka sɛnɛw kɛ ko sabula banbaanci wale de bɛ taa ka ɲɛsin u ma sanga ani wagati bajangara marabolo la ko u b'a ɲini

kunu sibiri ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma yaasa ka u dɛmɛ cogoya min na u ka kumasen kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko muso ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ba de ye ko wa fana ko musow labɛnnen don ka u jeli di yaasa ka se ka niw kisi ko bɛɛ lajɛlen ka taa a jeli di yaasa min ye an ka finitigilakaw ye ni u bananen don minnu mago bɛ jeli la u bɛ se ka jeli sɔrɔ cogoya min na wa fana maaw bɔra kɔrɔn ni tilebin banin ni baba a ko a kɛra bonya ye o b'an na taa an ka kɔkan kunnafoniw na santarafiriki ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɔra ka a jira ko a bɛna kɛlɛkɛminan ka o di a ka finitigilakaw ma yaasa u ye kalikan min ta jamanadenw ye ko u bɛ u n'u bolofɛnw lakana ko u bɛ se cogoya min na ka o ko k'o waleya Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka laseli kɛ utukalo tile tan ani naani san ba fila ni mugan ni naani k'a jira ko Côte d'Ivoire ko k'a daminɛ sɛptanburukalo tile fɔlɔ la ko Côte d'Ivoire jamanaden fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni Côte d'Ivoire passeport b'i bolo n'i b'a fɛ ka taga Marɔku ko i bɛ Marɔku visa de ta wa u ye a jira fana ko u ni Marɔku jamana ɲɛmɔgɔw ko u ye u ye bɛnkan sɛbɛn de sigi u ni ɲɔgɔn cɛ sabula min ye nin bɛnkan in ye ko a bɛna waleya san fila de kɔnɔna la nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna la an b'a fɔ k'ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma